ha game lero yatitengera pano pa lilongwe golf club amene tifuna tione nkhani yokhudzana ndi masewero amenewa a golf kwambiri chidwi chathu chimapita kwa amayi kapena kuti kwa atsikana ndipo tsiku la lero tikhale tikucheza ndi Esther Madalo Kawale mukhoza kuona ndithu mchithunzimo akupanga training yokhudzana ndi masewero amene a golf tifuna timve kwambiri chimachitika ndi chani makamaka pa masewero amenewa zina mwa zimene amakumana nazo ngati mtsikana komanso ngati ah, mmodzi mwa amene amasewera golf kuno ku malawi zimakhala motani dzina langa ndi aida mwambazi ndife tikhale limodzi Esther popo popo aida zutheka zikuyenda tu kaya iwe ayi inenso chimodzimodzi ndaona kuti uli busy kwambiri eyetu practicing ndithu kuti tione tipange perfect game ndithu apapa chimachitika kwenikweni ndi chani kumapanga prepare for training tsiku limenelolo apapa ndikupanga prepare for uh, tournament weekend inoyo tili ndi uh, valentines golf tournament so ndimapanga prepare ndipange practice ndatenga masiku angapo osalowa mu course so ndimapanga practice so practice yake ndiyoti ndionetsetse ndikumenya bwino ndikumenya ma shots ochepa uh, pa hole ina iliyonse ndithu ndimafuna ndimve tsopano kuti ukafike poti ineyo ndifuna ndizisewera golf chinachitika ndi chani like interest yako inachokera patipo um, ndinayamba golf chifukwa cha brother wanga um, jacob chikoya um, ndimasewera tennis so ndimabwerabe ku golf club konkuno um, ku tennis court kumasewera tennis nde itayamba covid ija anazaletsa kusewera uh, tennis komano golf amaloleza chifukwa choti umatha ku- umatha kusewera wekha Yeah. so panalibe contact ndeno nde anazandiuza kuti ah tiye ukasewere golf ndinamuza kuti ayi ine golf si mbali yanga ndimaona golf ya anthu aulesi umangoyenda ine I like cardio ndimafuna ndizituluka thukuta nde anandiuza kuti komatu ukhoza kuyikonda ndamuza kuti ayi so basi tsiku lina anandiuza kuti ah tiye ukangoona mmene imachitikira mwina chifukwa sukuyimvetsetsa ndi chifukwa chake ukuyankhula choncho so basi tinabwera anasewera 9 holes tinayamba mu number 1 mpaka na number 9 mmene ndafika mu hole number 7 i fell in love with the game yes i was like what I i think ndiyambe basitu ndi mmene napezeka kuti ndayamba anangondiuza kuti ah nde chimafuna kungogula ndodo zako basi nangoti ah ndipatseni nthawi ndikonzekere basi nakonzekera and then basi napanga nayitanitsa ndodo nagula ndodo zanga zoyambira not set iyi inali set ina yoyambira kuti ah ndione kaye ngati ndiyikonde basitu pamene nagula ndodo zija

koma ukapanga nkhani ya swing ndi chimodzimodzi moti nditabwera ku, ku, de- ku golf sizinanditengere nthawi kuti golf ija ilowe m'magazi chifukwa imakhala ngati tekiniki yakeyo ndiyofanana eti nkhani ya swing ija ndi chimodzimodzi the issue ya focus ka eyes on the ball chani chani nkhani yake imaoneka kuti ndiyotani ndiyofanana nde sindinavutike kwambiri kukhazikika nditabwera mu golf koma chibwereni ku golf sindinapitenso ku tennis court chifukwa cha Mu- I mu- fell in love, golf ndi game yokoma kwambiri kuti basi sinafunenso kubwerera uko kuno nde basi uli ndi anthu osewera nawo chani ku golf nso kuli anthu ambiri kusiyana ndi ku tennis eti nde basi ndinangokhala mchikondi basi ndikumangosewera golf mwina zikundipatsa chidwi kwambiri kutengera kuti atsikana kapena amayi ambiri ah, sakhala busy mwina ndi masewero amenewa ndimafuna ndidziwe kuti ndi chifukwa chani pa masewero onsewa, tili ndi netball tili ndi women's football tili ndi volleyball basketball ndi zina zambiri kumapezeka atsikana kumeneko chifukwa chani iwe unasankha golf
Ah, monga ndanena nditangochoka kuse- ku tennis kubwera ku golf ndinayamba kuona ndi mmene eh, sport imayendera nde ndina- ndinakhala nayo ndinagwa nayo mchikondi kwambiri ndi anthu kunoko you network kwambiri ku golf and then there is also issue of golf imakuthandiza kuchotsa stress you know kumenya kampira nde kumenya kaja kamathandiza ndithu kuchotsa stress nde umaona kuti ayi zi- ndi kasu ndi sport yabwino ndithu ku- yo- ya- yabwino kwambiri and the walking ine ndinkaona kuti golf ndi ya anthu aulesi koma umafika pena pokhala kuti koma ndiye ndatopa koma umati ndipitiriza Phuma mpaka eh phuma mm, kwambiri kwambiri eh, phuma nde ma- imakhalamo si nanga ukumenya mpira ngati pamene ndimene ndamenyeramu eti of course mwina siunaone kuti distance yake ndamenya yambiri bwanji koma nde kuti wamenya ka mwina 200 meters ka 100 chakuti meters nde kuti uyende upite ukafike pa mpira paja nde pena umatha kufika poti uyime kaye uzitolere kaye mphamvu eti ka mpweya uja nde kenako umenyenso so si game ya anthu aulesi ngati mene ndinkaganizira kuyambira ndisanayambe mwina ukhoza kugawana nafe kuti wakhala ukusewera golf kwa zaka zingati komanso experience imene wayipeza mu golf ndi yotani ukaona improvement kumbali yako uh, weakness imene inalipo pachiyambi mpakana panopa zikukhala bwanji ndasewera golf kwa zaka 4 Ah, as i said ndinayamba nthawi ya covid eti cha mu 2020 towards the end of 2020 nde kuti mmene chimatha chaka chathachi nde kuti ndasewera golf zaka 4 yeah. ndapanga improve kwambiri um, so ukamayamba golf amakupatsa amati handicap pa chizungu mu Chichewa ndikhoza kuti ulumali um, ndifotokoza mwina later kuti handicap iyo ndi chani koma handicap ija imakhala kuti ikupatsa ngati kosi iyo inoyo uh, kuimenya kuti mmene anayipangira umamenya ka 72 zimene zandifotokoza ka 72 okay ka 72 ngati munomwe eh, muno eh. A handicap okay so like inoyi this is hole number 18 eh? kuyambira poyambirira pamene timati pa tee-box kukafika pakuoneka mbenderapo ndiye kuti this is a par 5 ndiye uyenera umenye 5 times so the whole golf course, golf course ndi, ndi par 72 meaning kuti uyenera umenye 72 times ukamayamba kumene ngati ife azimayi amatipatsa kuti amatipatsa extra 36 strokes ndoti ukamayamba kumene mzimayi ndoti uli ndi 72 wa level uja plus 36 36 uja ndiye handicap yako umvetsetse ndekuti hole iliyonse akupatsa uzimenya 2 extra shots ndoti muno ndi par 5 akupatsa umenye 7 ndoti wayimenya level kutengera ndi ulumali wako so kuti iweyo dolo ndiwe dolo bwanji mu golf handicap yako imayenera izitani izitsika yes so tili ndi system uh, aliyense amakhala nayo pafoni pako umangopanga uh, install ndeno uma ukasewera paja uka practice round ngati lerolo ndoti ra- mmene ndamenyera ndoyeneka ndikalowetse ma scores ndomalowetsa ma scores ukamalowetsa ma scores imapanga calculate kuti ah ah, uyu tinampatsa 36 extra koma lero amenya 32 extra lero amenya 28 extra ndo namba ija ikutani izitsika so ikamatsika nambala imeneyiyi ndiye kuti ndi pamene ukuoneka kunoko kuti ndiwe dolo so munthu akakufunsa zasewera golf handicap ndi chani ukangotchula a golf amadziwa zoti ah, ali level yakuti ehe mhm. so target yathu ndiyoti ukhale pa zero of course kumalawi kunoko i think the ngati ungagawane nafe panopo ndili pa 18 wow, yes nice. ndili pa 18 Uh, komano 18 iyi ndi index imene imakupatsa ndi imene amawerengera ndi 18 ndi amene akawerengera ndi ndikabwera ku Lilongwe golf club Mm. ndisewera chani monga ngati Lilongwe golf club kunoko because kuti tili ndi makosi awiri kosi ina ndimamenya 23 kosi ina ndimamenya 27 komano handicap yo ndiyoti ndi pa 18 ndikapita ku Blantyre akayuza 18 uja kuwerengera kuti kodi ndikumenya handicap yanji so panopo ndikumenya 18 target yanga chikamatha ndidzafike mwina olo at least pa 12 it's not easy Ndisi- ndizovuta koma ayi zitheka tiyesetsa ndithu it just requires more practice chilowereni mwina iweyo walowa nawo matournament angati kapena matournament amene wakhala kupanga nawo participate ah, kenakanso n'kuchita bwino umakumbukira kuti ndi ati ndi ati konkuno ku Lilongwe kapena ku Malawi konkuno ah, pa national level um ndasewera matournament ambiri Uh, ku golf kumakhala quite busy actually mwinanso mwina chimene chinandipangitsa kuti ndisabwere kwambiri tennis ndikuti ku be- ku golf kuno kumakhala busy kwambiri ma tournament ambiri ndasewera matournament ambiri ndawinaso ambiri ndi ndi mu zaka 4 izi mwina ndili ndi zikho zopitiriranso 40 yes munthu mmodzi 40 yes ndili ndi zikho ndithu zopitirira 40 mwina i think 42 as of now yeah Zo- zopatsa mphamvu komanso zochititsa chidwi ndithu tikubwera kumbali ya masewero amenewa a golf tikukamba za atsikana ukaona mwina growth yake ndiyotani panopa ku malawi mene umayamba mchaka cha 2020 mpaka na panopa ukuona kusintha kwina kulikonse in terms of uh, azimayi mwina kumatenga nawo mbali mmasewero amenewa kumbali yako Ah, kusintha kulipo Ah, komano ambiri amene ndikumaona kuti akulowa kudzasewera golf ndi a mmakampani kuti mwina kaya let's say ka national bank kaya nbs akupanga encourage staff yawo kuti atani adzasewere oti mwina obweranso just individuals akumapezeka komano si ambiri kwambiri komanonso tili ndi ana ang'onoang'ono Ah, ngati golf ku malawi kunoko golf union of malawi ali ndi am amati development golf so ana under 18 olo kuti ali interested kaya ndiochokera Ku- ku- actually kunoko ku lilongwe kunoko amene timakhala nawo ambiri ndochokera mwa phwetekere 23 eh, I mean, phwe- phwetekere 4 zi cha- chanuko ndi amabwera amene aja amaphunzira ulere ndiye kuti golf union imawapatsa ma, ma clubs aja so anthu enafe timapezeka tigule eti komano iwo aja amapezeka kuti akuwapatsa training imakhala yaulere kocha amaphunzitsa nthawi ya holiday amaphunzitsa every saturday ikakhala kuti ali mkati am- mkati nthawi ya school amaphunzitsa every saturday nthawi ya holiday i think amakhala ndi masiku awiri so amakhala kuti akuwapanga train so growth iyo ilipo ku development kukuonekabe kuti kuli ana ambiri atsikana ambiri amene akutani akubwera compared ndi mmene kunalili kalemo komabe so i think there's still room kuti anthu ambiri akhoza ti- i- ikhoza kukula tili ndi anthu ambiri oti akhoza kukwanitsa kwambiri potential ilipo ngakhalebe i think azimayi tilipo ochepa compared ndi azibambo eti mu, mu golf muno Mu- ku dziko lo i mean like malawi chifukwa kuti tikawerenga tikakhala kuti takumana tonse azimayi ndi mwina ndati mwina ndi 70
um, on record yeah, or the- amene ndikamba mwina 70 ndi a active koma on record oti mwina m'mabuku mwathu tili nawobe tinawo over mwina 150 komano amene ali active mwina ndi 70 koma mukapanga compare kwa azibambo akhoza kukhala mwina anadutsa in their books mwina over 500 koma amene ali active akhoza kukhala olo 300 akhoza ku- kupe- kukwana now anthu ambiri amanena kuti masewero amenewa a golf siawina aliyense ndikukamba zimenezi chifukwa mwina tabwera komano mwina ndimangochita chidwi Ah, ndakuyang'ana ukuoneka za smart Ah, kuvala kekepi komanso wapisira ndi even kumusi umayira kuonetsa kuti munthu ndithu anakonzeka ambiri amanena kuti masewero amenewa ndi a anthu amene ali ochita bwino okhaokha tikaona wakamba kuti mwina ndi ochepa atsikana amene akutenga nawo mbali masewero amenewa kodi zimafunika anthu andalama okhaokha ah ndinene kuti ayi ndimaona ngati munthu i think kumakhala kungoti kodi iwe wasankha chani kukonda chani kugula ma golf clubs zija umagula kamodzi komanonso ma clubs wa pali malevo malevo ndingati galimoto ukuzanena uti ukayendera Passo ukufuna ukayendera Benz iwe wasankha itiyo ma clubs waso ali mu, mu malevels otero ukufuna Passo ukufuna Benz nde umakhala wasankha level imene kutani iweyo wa, wakonda so ukhoza kugula olo ma, ma clubs oyambira se, a second hand so ndizogwira kuno ndizogwira ambiri oti akuyamba kumene amapezeka akuyamba ndi ma clubs a second hand it still works bwinobwinonso so ndi yes muli ndrama involved ndivomere sindinganene kuti kapena ndi ah, singati football kuti ukhoza kupeza timina tiwango lo- loto kutenga mapepala muja tingapangira tili ana eti Yeah. ukunga mpira ukasewera olo ukhoza wangogula mu Santa Plaza mpira ukasewera bola chimene ufuna ndi ground cause kun- kuti usewere golf you need to be a member of a golf club nde membership yonso ndi ndalama bendithu kuseweraku nthawi yonse ukabwera kuzasewera umakhala kutani ukufunika ndalama ina yakeso so ndalama zilimo komano ndi mmene miyoyo ya anthu ambiri ilili alipo anthu oti akuzokwanitsa alimo ndithu ambiri komanso I'm sure kuti pali anthu ambiriso m'maofesi mwawo amatha kuwaloleza akhoza kuwalipirira gofu koma sakufuna kuzaja- kuzajoyina gofu alipo anthu ambirimbiri oterowo eha mwina anthu ena amangoona ngati ndizovuta koma chilichonse ndichotheka bola kutani kuchiyamba imafuna kungochiyamba basi kumbali ya dressing is it mandatory kuti munthu uzipisira ngati mene wapisirira iweyo ngati mene ndavalira ineyo ndekuti basi pamenepo akhoza kundibweza inuyo simungasewere pa ya trouser ayi sapatoyo akhoza kulolani the golf shirt mwavanso kale golf shirt ndaonanso pga country club okay yes akhoza kulolani koma jeans iyo ayi so golf dress code you have to be smart um, i like to tuck in azimayi timati amatotilola kulowa usapanga tuck in uisiya golf shirt loose koma azibambo it's a must it's a must akhale ndi belt it's a must akhale kuti golf shirt apanga tuck in if it's not a golf shirt it has to be a shirt a shirt proper shirt koma tisheti ayi eya ti- ti- timavala ku gym zija zimenezozo ayi si za mu golf course so ili ndi special dressing so that you need to follow kumutu uko bwanji kumutu uh, chipewa chimathandizira of course dzuwa cause timakhala kwambiri tili panja eti kuti for dzuwa ena amatha kusewera opanda chipewa its uh, its up to you komano its advisable kukhala ndi chipewa ineyo chimandithandizira like apa maona ndaikaka aka ndi ka marker ndikuonetsani nthawi ina tikafika pa green ntchito yake so kamandithandiza kuti ndisavutike kugwiritsa ntchito so chipewa chimandithandizirabe kuti chikupangenso protect from uh, dzuwa ndithu wakamba zambiri za mmene uh, wakhalira ulendo wako mmasewero amenewa a golf timadziwa ambiri mwina amatha kumadandaula mavuto ena ndi ena ma challenges amene umakumana nawo ngati mtsikana mzimayi amene ukusewera masewero amenewa a gofu ndi otani um, nthawi i think kwambiri chimandivuta chima ndimaona challenge yayikulu ndi nthawi because gofu i think ngati masewero ena aliwonse ukamapanga practice kwambiri you become better at it so gofu kuti ndisewere um, average amanena kuti kusewera a round ndi 4 hours uh, ndoti half round which is 9 holes about 2 hours ndikakhala ndikusewera ndekha ndimatha kusewera moti mothamanga ndimatha kukwanitsa 2 and a half hours mu 18 holes ija komano it means ndoti ndoyena ndipeze nthawi like pano ndoti ndachoka ku ofesi kaye of course ndoti nthawi iyi ndikayibweze- ndikayibwezeresa eti i need to uh, cover up komano kuti upange nthawi yopanga practice ndi imene imapezeka kuti ndiyovuta ndiye upange manage kuntchito upange manage kunyumba ndi upangenso uh, practice za golf um, it's- ndi, ndi chinthu chosa kunyumba kumakhala mabize ambiri mayi ndine mayi ndithu wapakhomo oh, nice so yes so i still have to do that and then apart from that umakhala ndi ma responsibilities ena kutchetchi chani so zochitika ndi zambiri so i would say kuti i think if there's a problem problem ina yayikulu imene ndimaona ndoti ikhoza kukhala ishu imene tikhoza kuona kuti ndi ya nthawi um, then also i think fitness so if you're not as fit umapezeka kuti kuti kodi si game as i said si game yophweka kwenikweni umayenekabe kuti uzikhala fit ukuyenda kwambiri

tikupitiriza program yathu imeneyi ya her game pano pa zodiak tv program imene timacheza ndi atsikana komanso amayi osiyanasiyana amene akutenga nawo mbali pa masewero ndipo tsiku la lero tili pa lilongwe golf club tikucheza ndi esther madalo kawale amene ndithu ndi mmodzi mwa magolfers konkuno ku malawi tingofuna kumva zimatani kuti mtsikana akakhale gofa nanga zimene zimampangitsa munthu kuti akhale gofa wabwino ndi chani ndipo tikumva zokhudzana ndi mbiri komanso zimene zinampangitsa kwenikweni kuti alowe m'masewero amenewa ndi otani ndiye Tikhale limodzi pamene tikupitiliza kutengera kuti iyi ndi part yathu yomaliza ya program yathu. Esther takamba kwambiri za mmene unayambira kuti ukakhale gofa koma ndimafuna ndimve tsopano kuchokera kwa iwe ma achievements amene wapanga chiyambireni kusewera masewero amenewa a gofu ndi chani ndi chani amene ukhoza kugawana nafe pano pa program ya Her Game.
um, ma achievements anga apart from kuwina ma tournaments monga amene ndakambiramo uh, ndinakhalako uh, vice president wa ladies golf union in malawi uh, for zaka ziwiri ndi monga ndinali ndasewera zaka 4 koma mu zaka ziwiri mu zaka 4 zimenezi ndinakhala vice president wa ladies golf union komanso mu nthawi imeneyi ndakhala uh, lady captain wa lilongwe golf club uh, anandisankha nditangoyambaso chakumene ndithu um, ndisanathe olo chaka pamene ndimakasankhidwa kukhala captain wa um, ladies golf union ndikukhulupirira kuti akamasankha kapteni amalinga ataona kuti munthu ameneyo ali ndi kuthekera ali ndi potential chifukwa sangangosankha munthu kuti zimenezo mwina asamazitha nde kuti iwe ndi dolo
I don't know. Komano I think ndikuzionera kuti ma leadership skills at least ndili nawo. Komanonso kuti game yonso ndimaidziwa sizinanditengere nthawi kuitsata. Chifukwa ukakhala kuti ukupanga ukupanga lead. Um, osati kukhala dolo woyisewera kwambiri komanso kukhala womatha kumvetsetsa kuti kodi malamulo a gofuyi amayenda bwanji. Uh, chifukwa kuti ukakhala kuti ndiwe uh, captain ndiye kuti ndi amene uzikhala kuti kuyendesa matonamenti chani ndiye kuti nkhani ya mascores zimayenda motani wena kutani kutani kuzimvetsetsa malamulo aja uzadziwa nde zimene zinapezeka kuti I think ndazidziwabe mwansanga kumayambiriro kwanga koyamba kusewera gofu ndetu mwina lowest score yako chiyambireni masewera amenewa ah, inali iti komanso ngati umakumbukira tournament kunali kutiko Yes, it was Lilongwe Golf Club Konkuno. Um, I was still handicap 36 koma ndinamenya net 60 Che- even ngakhale handicap yanga yapanga improve sindinapangebeko break record imeneyi ndinamenya a net of 60 Uh, it was tournament anapanga sponsor a fair bridge it was ya just ladies golf yapanopo that was my most according to net my best according to net ndikatenga gross gross nde kuti sitikuchotsera handicap the best ndinamenyako ndi ku Limbe country club inali tournament ya um, uh, one nico actually it was last year actually tikupita ku sun city ndinawina trip ya ku sun city kukasewera golf tournament imeneyo ndinamenya gross of 87 that's ma achievements anga amene ndimakumbukira kwambiri ndithu distance
longest imene unapanga cover m'masewero amenewa a golf ndi itiyo komanso tournament ndi itiyo ngati umakumbukira
um, okay tikamasewera tournament apa kumakhala ndi uh, pena pake timati longest drive ndi dolo amene wamenya kutali kwambiri um, pamene nde kuti uli patali kutali kwambiri komanso uli pakati sunapite kutchire kumbalimbali eh? uli pakati pa fairway uh, ndinamenyako kuchokera uh, distance yokwana 267 yeah ndo distance imene ndinamenyako bwino kwambiri straight ndi 267 meters unakamba zokhudzana ndi uh, zimene wapanga achieve mu career yako imeneyi ngati gofa tikamayang'ana uh, umafunitsitsa utazafika pati po cause uh, we understand anthu ena amatha mwina kumapita kunja kumakatenga nawo mbali matournament ochulukirapo tikukamba masewera amenewa a gofu ngati esta umawaganizapo bwanji pamenepo Um, no I think mwina nayamba mochedwa kwambiri and I regret I wish ndikanayamba msanga kusewera golf Uh, komano ndimafuna nditapanga kurepresent malawi uh, ngati timakhala pamakhala matournament ena amene amatenga the best three players a mudziko kukapanga compete ku maiko ena of course kusewera kunja ndasewerako matournament osiyanasiyana timakhalabe ndi ma chaka chilichonse maiko onse mu, mu- ku- maka maka mu africa muno mukumakhala ma tournament amati ma ladies open amakhala ma open abwino kuti ngati ungakwanitse ndalama ndizokwanira ukhoza kupita nawo kukasewera nawo ma tournament amene wawa ndasewerako ku zambia uh, ladies open ndasewera chaka chatha ndakasewera nawo ku mauritius ndakasewera ku tanzania zimakuthandizira kuti ati uzikaonanso anthu ena mmene amasewerera golf Uka- ukayang'ana kunja kumene munapita ku zambia mauritius komanso maiko ena ukusiyanitsa bwanji mmene golf imaseweredwera kuno ku malawi komanso anzathu mmene akuchitira mayiko ena kumalawi kunoko tili patali tili kumbuyo kwambiri yes kupita kumayiko kwinaku azimayi amasewera ngati azibambo Eh, kwambiri ali ndi mahandicap awo like kumalawi kunoko i think best handicap wathu mwina ndi 10 yeti kwa anzathu kuli 0 nde after 0 umafikano ku plus nde ndiwe dolono kwambiri eti alipo ofika kuma plus kumalawi kunoko tili kutali kwambiri ndi ladies golf kwambiri uh, we have a long way to go kuti tiyenera kuti tipange improve kwambiri tizisewera kwambiri pafupi pafupi kuti tizitha kupanga improve game yathu ife tili kutali umati ukapita kunja kuja umachita kuchita manyazi kumatchula handicap chifukwa anzathu ambiri ma handicap awo ndi abwino kwambiri end amaseweradi golf yokongola ndithu kwambiri mm. tikumaliza program yathu esther koma amalawi ndi awo amene akuonera program ineyi ya her game imene kwambiri imalimbikitsa mwana mtsikana kaya ndi amayi ena aliwonse amene ali ndi maluso osiyanasiyana amasewero kuti atengepo mbali ngati Esther amene ndi mmodzinso mwa amene amasewera masewero amenewa a golf umuuza chani mwana mtsikana amene pakadali pano akuonera wina wachita chidwi wapangidwa inspire ndi uh, program imeneyi kuti ah, kodiso ndizotheka kwa mtsikananso n'kukhala golferso wabwino mmene akufotokozera esther um, atsikana onse amene akuonera ndiyambe kupanga target inu ang'onoang'ono uh, between 10 15 years tili ndi poten- muli ndi mwayi oti mukhoza kuzaphunzira golf mwaulere as ndanena um, ladies, uh, I mean, golf union of malawi ili ndi arm ya development golf we want to develop the sport ndiye mukhoza kumabwera kuzayamba ngati mukufuna mukhozabwera anytime ku lilongwe golf club kuno funsani mukumane ndi kochi ilipo program ndithu kumadzadza ana ambirimbiri ku kumalo kumene timapangira prac- practice timati ku range kumakhala kudzadza kwaphunzitsa n'kumawaphunzitsa kuyambira kagwiridwe ka ndodo musadandaule inuyo za ndodozo muzazipeza kuno akazatani azakuthandizirani anzanga tinadutsa kale 18 koma tikhoza kukwaniritsa ndithu kugula equipment kulipira membership ya pa club ndikupangani encourage uh, bwerani muzajoine golf ndi sport yabwino kwambiri and monga ndanena ine kuchoka ku tennis ndikubwera kuno sinafunenso kubwerera ku tennis kunoko ndinakukonda nde pali enanu m'maofesi mwanu amatha kukulipirirani mukhoza kusewera golf amakupatsani option yosewera golf koma simumabwera kuzasewera ndikupangani encourage azimayi tiyeni ti tikhale kwambiri azimayi osewera golf tiipange improve kwambiri tikhale kwambiri kunoku game go- golf yathu tikamanena kuti ayi tikufuna kuti malawi ipange host ladies open tizakhala kuti kulidi chigulu amalawi enieni chifukwa monga ndanena ma active golfers uh, lady golfers kumalawi kunoko ndiochepa kwambiri so tikudalira inuyo ndithu anytime tipezeni pa lilongwe golf club kuli ku blantyre kuli ma clubs ambiri ku limbe ku blantyre sports club ku nchalo kasasa we have ku zomba ku gymkhana we have ku mulanje we have ku ku bvumbwe mzuzu as well kulinso golf course tapitani mmenemu monsemu mukapeza ma coaches oti akhoza kut- kutani kukuthandizirani kuti mukhoza kuyamba sport imeneyi tamaliza choncho program yathu imeneyi ya her game atamva nkhani yochititsa chidwi komanso ulendo ah, makamaka journey ya esther madalo kawale fotokozera kuti akakhale golfer zinatengera chani ndi chani kumva kuti kuchokera ku tennis kenaka kukafika ku golf zikuoneka kuti zinamuyendera e, timanena pano kuti timalimbikitsa atsikana amene ndithu ali ndi maluso osiyanasiyana akunena kuti ayi ndi zotheka kukwanitsa chimene ndithu inuyo mukufuna ndithokoze kwambiri esther madalo kawale amene anali mlendo wathu mpulogalamu imeneyi ya her game komanso koposaposa ndithokoze chaku nyambo agwira ntchito yotamandika kwambiri tsiku lalero pa kamera komanso kuonetsetsa kuti china chilichonse